an bɛna kuma panacée d'afrique de kan panacée d'afrique mɔgɔw k'a dɔn panacée de ye fura ye fura min maa kɔrɔw ka fura don tile fila in ko tɛ koyi fura kɔrɔ de don nka amadu ne tɛ k'a cari fiɲɛ fɛ mɔgɔw ka bɔ a kalama umaru da la o sababu kɛra bi tile in ye est-ce que k'a faamu an fɛ cɛkɔrɔbaw ka fɛn don cɛkɔrɔbaw ka fɛn don ala sɔnna maa minw ye olu ka fɛn don wa ala ye gundo di mɔgɔ minw ma olu ka fura don wa ala yɛrɛ ye nature yɛrɛ kalifa mɔgɔ minw na olu ka fura don kanubagaw bɛ umaru jire kalama cogo min na kabi ala ka ne dan amadu ne tɛ n y'o de f'i ye ko ne da ne ma lafiɲɛ dɔn sabu ka da kan kabi ne fitinin ka na se bi ne ma lafiɲɛ dɔn o kosɔn ni ne ye fɛn di maa ma nin kɛ ten amadu ne de ni ne y'a ye k'a fɔ k'i fari faganen b'a la bilahi ne t'i dɛmɛ tugun est-ce que k'a faamu ka fɛn dɔ kɛ i ye sisan taa ka taa nin kɛ ten wa e ma se k'o kɛ k'a dafa amadu ne tɛ ne t'i dɛmɛ tugun parce que ne yɛrɛ ma sɔn fɛn min ma fewu ni ne dala fɛn na amadu ne tɛ ne tɛ bila ka suma kɛ o la dɛ ne ma foyi ɲɛɲini recherche kɔ naamu n bɛ se ka solution sɔrɔ cogo o cogo ka se ka kanubagaw lafiya n bɛ se ka solution sɔrɔ cogo o cogo ka se ka dɔ fara nin baara in yɛrɛ kan n bɛ se ka solution sɔrɔ cogo o cogo amadu ne tɛ aw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min ani aw ka ɲɛnamaya bɛ se ka nɔgɔya aw bolo cogo min na oh. ne b'o de ɲɛɲini na su ani tile an bɔra ni panacée ye tere fila in na panacée bɛ baara kɛ la commande min b'an bolo a tɛ se ka lakale ah. mɔgɔ o mɔgɔ ye panacée kɛko kelen kɛ amadu ne tɛ ye mm. olu bɛɛ mako b'a la o la e min ma panacée dɔn panacée de ye fura ye a bɛ fɔ a ma ko panacée d'afrique panacée d'afrique de ye fura ye amadu ne tɛ yen cɛw yɛrɛ ka gundo de b'a kɔnɔ wa musow ka gundo bɛ a kɔnɔ amadu ne tɛ a baara dan tɛ o ye dɛ mais an bɛna a ka méritew commencer o de la ka sɔrɔ ka taa laban a bɛ bana minw furakɛ farikolo la amadu ne tɛ an bɛ sɔrɔ k'an da don o dɔɔnin na an tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka ban bana kɛmɛ kɔ amadu ne tɛ mɔgɔ bɛ se k'i da don la an b'o fɔ k'o ban lɛri jumɛn ba waati t'o la n terikɛ o la an b'an da don fitinin de la minw ye principalw ye ale ni an hakili bɛna to minw na k'a fɔ i y'a faamu kosɛbɛ panacée amadu ne tɛ k'a fɔ cɛw ye aw ka fura sɔrɔla k'a fɔ musow ye aw ka fura sɔrɔla cɛ min dɛsɛlen bɛ muso la bon na i ka fura sɔrɔla cɛ min fanga ka fɛgɛ i ka fura sɔrɔla cɛ min fanga balen don i ka fura sɔrɔla cɛ min bana de kɛra sababu ye k'i fanga ban i ka fura sɔrɔla cɛ min yɛrɛ problème de cayara kunkolo la i fanga banna i ka fura sɔrɔla dɔw bɛ ɲininka ko aphrodisiaque lo wa ko traitement don aphrodisiaque tɛ dɛ traitement de don k'i kɛnɛya ka bɔ cɛya ko problème na pewu ale fura de don parce que aphrodisiaque ale ni cɛya fura kelen tɛ
aphrodisiaque o ye momentané de ye i mako b'a la sisan ka match jouer sisan est-ce que ka faamu e b'o utiliser o b'i dɛmɛ o minute damani nin kɔnɔ o waati nin kɔnɔ k'i dɛmɛ ka fanga d'i ma n'o banna amadu ne tɛ o y'o kuma banni ye a bɛ fɔ o de ma ko aphrodisiaque ça c'est un traitement biologique un traitement cent pour cent naturel est-ce que ka faamu k'i kɛnɛya ka bɔ fanga ko dɛsɛ la pewu est-ce que e ka faamu parce que dɔw bɛ yen mɔgɔ ma min faamu n y'o de fɔ ko an b'an yɛrɛ ta an ka nafolo ɲini fɛ an bɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ pewu k'a sɔrɔ cɛya yɛrɛ sigilen bɛ fɛn min kan amadu ne tɛ o de ye cɛ sen sabanan ye o effectivement sen sabanan fanga t'o la amadu ne tɛ a bɛ kɛ cogo di sisan Ah, ah, a bɛ ɲɛɲini de umaru sinon kɔni e tɛ cɛw ɲininka ah. o bɛ nafolo ɲini banbali la muso ko kosɔn tɛ o ɲininka effectivement o b'a ɲɛfɔ i ye dɛ n'i ye muso ko bɔ nafolo ɲinibagaw ka nafolo ɲini fɛnkɛ kɔnɔ o dusukun in na amadu ne tɛ yen mm. min tɛ taa nafolo ɲini mɔgɔ yɛrɛ ka fɛn bɛɛ ta ka di ma ala yɛrɛ m'o fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko muso ka di cɛw ye u ni kɔsɔ de fajɛ ko ka di ye Cheikh Malik Konate a ko amadu ne tɛ a ko kuranɛ de ko ten de dɛ ko ale m'a fɔ dɛ a ko muso ka di cɛw ye a ko mɔgɔw bɛna kɔrɔ wɛrɛ don a la ko an b'a miiri diya min ye ko ala t'o ma dɛ ne le b'o dɔn ala sɔgɔma in na est-ce que ka faamu
Ah, o ye cɛ de eh, muso kelen bɛ e bolo muso fila b'i bolo muso saba b'i bolo muso naani yɛrɛ bɛ dɔw bolo amadu ne tɛ si kɔrɔbayala sani e bɛ muso naani yɛrɛ dafa tuma dɔ la o b'a sɔrɔ si sera yɔrɔ jan o ye tiɲɛ ye est ce que ka faamu yala e bɛ match jouer ka kɔrɔ cogo min e bɛ se k'o jouer hali bi nin tɛ in na wa a man nɔgɔn i tɛ se o donc o la fura de bɛ ɲini fura naturel fura min Amadu Nɛyite ye a b'i traiter ka fasa kɛnɛya a b'i traiter ka fanga d'i yɛrɛ ma a b'i traiter e yɛrɛ bɛ se k'i ka match kow dafa cogo min na pour que bɛn bɛ na i ka sigiyɔrɔ la walahi. ni cɛ ni muso ma ɲɔgɔn faamu su la ni muso ma labɔ su la amadu ne tɛ yen e kɔni b'a dɔn kɛlɛ tɛ ban tɛ ban dɛ an bɛ cɛ joli ɲɛji cɛ la nin cogo in na hey a y' panase ta koyi a y'i panase ta koyi amadu ne tɛ ne bɛ min fɔ e ye degun bɛ e kan dilanko fan fɛ e tɛ se la muso kɔrɔ e tɛ se la ka muso labɔ walima muso yɛrɛ ye mɔgɔ damanin bɔ i fanga tɛ se la ka tɛmɛ kɔrɔlen kan walima amadu ne tɛ bana de y'i sɔrɔ i fanga dɛsɛ la i bɛ yɛrɛ furakɛ panacée de b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la pewu ka fanga di cɛya ma ka fasa juruw kunun amadu ne tɛ yen ani k'i traiter k'i kɛnɛya ka bɔ o bana in na pewu cɛya ko problème kurusijala lagosi faiblesse sexuelle i y'a faamu amadu ne tɛ wa o kɔfɛ éjaculation précoce bɛ dɔw la n'i y'o yɛrɛ ta a ka ca dɛ n'i y'o ta a ka ca o ka teli kojugu ɛ muso y'a ka ɲɛnamaya kɛ e ye a cɛ tan ani seeginnan walima a cɛ mugan ani filanan walima a cɛ wɔɔrɔnan walima a bɛ se ka a cɛ filanan yɛrɛ dɔrɔn ye tɛmɛna yɔrɔ caman nka kɔni a bɔra min bolo ka sɔrɔ ka don e bolo amadu ne tɛ yen Ɔɔ, o ye meilleur joueur de ye nka amadu ne tɛ yen mm, e ye match daminɛ e ma tɛmɛ miniti fila kan ɔɔ. miniti kelen kan amadu ne tɛ yen a b'o wele koyi e bɛ nɛni fo ka dugu bɔ o ye jagoya de ye dɛ mais e bɛ mun kɛ bana de don a furakɛ mais caman sɛgɛnnen b'a fura ɲini na dɔw b'a furakɛ la koyi o sɛgɛnnen b'a fura ɲini na nka amadu ne tɛ minnu sera ne ma olu sera o dan na minnu y'a premier traité n bɛ kuma na olu tulo bɛ n na n'an ka ligne dayɛlɛ yan don min amadu ne tɛ n'an ka nin ligne dayɛlɛ don min aa nin fura in Ma la ni aw yɛrɛ tɛna dépôt kelen kɛ yan a bɛ bɛn ni ala sɔnna ma ala ka laɲini dafa ala ka si ni kɛnɛya di donc o la panacée éjaculation précoce fura yɛrɛ de don cɛ min senna ka teli n'i ka buteliba kelen utiliser sani i bɛ ban o la min b'o la i b'o ɲɛfɔ ne ye solution b'a la n'i m'i ka fura sɔrɔ kana i sigi de ni taama ma ban bana si tɛ ko min fura tɛ yen fo n'i m'a ɲɛ sɔrɔ de o ye tiɲɛ e yɛrɛ m'a ye maa caman i bɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ i ni dɔw bɛ bana kelen de la olu bɛ bɔ k'i to walima e yɛrɛ bɛ taa ka t'olu sɔrɔ i bɛ bɔ k'o to o bana kelen yɛrɛ bɛ dɔ faga donc o la aw y'aw ka fura ɲɛɲini ɛɛ sirifukɛ kuma o amadu ne tɛ a ko adamaden a ko adamaden n'i ma ɲɛ ka fɔ baara kɔ a ko hakika ɲini hakika yɛrɛ yɛrɛ a yɛrɛ yɛrɛ amadu ne tɛ yen ni kuma in ye ne bila yɔrɔ min ah. bilahi ne ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ne bɛ fɛn min ɲɛɲini o de ye hakika ko ye a ko i b'a di maa ma i tɛ jɔrɔ i b'a d'a ma i tɛ siran i b'a d'a ma i tɛ miiri i tɛ sunɔgɔ ka dɛsɛ parce que i b'a dɔn a bɛ min ɲɛ o ye tiɲɛ ye heyi amadu ne tɛ yen furaw bɛ yen dɛ ayi fura bɛ fura bɛ yen dɛ aw ye fura ɲini
cɛw ka cɛya ko problème ban ka bɔ i la pewu ka cɛya fanga dɔgɔya ban ka bɔ i la pewu ka éjaculation précoce ban ka bɔ i la pewu panacée d'Afrique wa o yɛrɛ kɔfɛ amadu nayite n y'a fɔ n ko cɛw ta dɔrɔn tɛ n'i bɛ cɛya fura kuma fɔ dɔrɔn caman ta bɛ yen a bɛ appliquer cɛw dɔrɔn de kan panacée ala ye barika don panacée la ka sabu kɛ a bɔra maa minnu bolo olu ye maa barikamaw ye ala ye maa minnu yɛrɛ kanu ka tɛmɛ a ka danfɛnw kan nin dalilu bɔra olu bolo wa amadu nayite donc o dalilu a tɛ se n'a ma kabako kɛ o kama ne dalen bɛ a la wa maa min yɛrɛ y'a utiliser premier ne yɛrɛ de b'o ye amadu nayite i ma da fɛn de bɛ se k' fɛn gosi se k'o maa caman bɛ na ne fɛ yen amadu o bɛ na ka na fɛn min kɔ dɔw bɛ na bague kɔ n bɛ n tɛgɛ la bague jira o la nin kelen de bɛ di la i ma wa i bɛna panacée sɔrɔ dɛ amadu ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ furakɛ n'a ye n bɛ n ka denbaya furakɛ n'a ye wa o yɛrɛ de bɛ feere aw ma e yɛrɛ tɛ fɛn min utiliser i bɛ se k'o feere i t'a dɔn a bɛ fɛn min ɲɛ o ye janfa ye e ni diɲɛ tɛ e ni lahara tɛ mago bɛ tigɛ i la Amadu Nayite anw bɛ jɔrɔ an tɔgɔ la ka fɛn d'i ma Amadu Nayite ka kɔnɔni kɛ sani sini i k'a fɔ vraiment n y'a dɔn k'a fɔ k'i ka fura di an b'o de ɲɛɲini wa an b'o de tilan ten an b'o de di wa an b'o de feere tɔgɔdiya bɛ o la nafolo bɛ o la sababu caman de bɛ o kɔnɔ reconnaissance caman fana b'a kɔnɔ ɛ maaw bɛ fɛn min ɲɛɲini na o tɛ sɔrɔ la Amadu Nayite e y'o ɲɛ sɔrɔ i b'o dogo an b'a tilan f'an seko dan diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ hali tubabu jamana a bɛ taa yɔrɔ bɛɛ panacée panacée tɛ kɔrɔbɔ n y'a fɔ cogo min na an bɛ segin ka na. n'i ko cɛya fura maa caman ta bɛ yen a bɛ appliquer cɛw dɔrɔn de kan mais panacée ka nafa ye min ye ani cɛya fura tɔw tɛ kelen ye cogo min o de ye a fana bɛ appliquer musow kan o cogo kelen na i n'a fɔ a bɛ appliquer cɛw kan o cogo kelen min na est-ce que i k'a faamu misaliya amadu nayite muso dɔw bɛ yen amadu nayite olu negela de ka dɔgɔ i y'a faamu nka cɛ dɔw mago bɛ hakɛ min na muso yɛrɛ tɛ se k'o tilayɔrɔ looru di a ma a laban ni cɛ ma kɛ maa kuntan ye amadu nayite degun bɛ caya bon na kɛlɛ bɛ caya kuma bɛ caya ŋunuŋunu caman bɛ kɛ parce que cɛ mako bɛ hakɛ min na muso tɛ se la k'o di est-ce que i k'a faamu kɔmi denmisɛnw de b'an lamɛnna nka n b'a dɔn maa o maa bɛ nin kuma in mɛn a b'a faamu hakilima
b'a faamu hali musow b'a faamu o la amadu nayite muso min bɛ yen k'a fɔ k'a negela ka dɔgɔ i t'i cɛ bɔ la o de kosɔn cɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ a ka sunkurutigɛ ka ca o de la cɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko a ka kɛlɛ ka ca e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i fanga ka dɔgɔ i cɛ ma panase ta i bɛ bidɔn saba ta amadu nɛtɛ min bɛ bɔ o la i b'o fɔ ne ye i y'a faamu donc ninnu ye fɛn ye fɛn min mɔgɔ ka ɲi k'a ɲɛɲini furu kɛkun yɛrɛ ye jumɛn de ye amadu nɛtɛ dilan
ah u kɔni y'o de fɔ c'est le premier devoir furu kɛkun de ye dilan ye mhm. ala ko aw ye furu kɛ mhm. yaasa aw bɛ se ka kisi jɛnɛya ma cogo min mhm. kuma jumɛn de fɔra ye ah, tobili ko ma fɔ ye tobili ko kuma ma fɔ ye susuli ko ma fɔ ye fani ko ko kuma ma fɔ sen digidigi ko kuma ma fɔ tasuma mɛnɛ ko ma fɔ ayi nin si ma fɔ a ko yaasa aw bɛ se ka kisi jɛnɛya ma dilan de kuma fɔra furu kɛkun de ye nin ye mais n'o ko tɛ se la ka sabati foyer min kɔnɔ don ah. sigida min na don ah. bon min kɔnɔ don amadu nɛtɛ ah, hali ka sɔrɔ ni miliyari de b'o bon in kɔnɔ hmm. o bon man di o cɛ e bɛ muso caman ye cɛtigɛ la a problème bɛ bɔ nin yɔrɔ in na i bɛ cɛ caman ye sunkurutigɛ la wa a problème caman bɛ bɔ nin yɔrɔ min tɛ sirala ɲɛ est-ce que i k'a faamu dɔw yɛrɛ bɛ u bɛ sirala ɲɛ nka amadu nɛtɛ hmm. dɔw yɛrɛ de bɛ yen se tɛ e ye ka filanan yɛrɛ de ta e ka nin ta ka ban o yɛrɛ musaka yɛrɛ mi tɔ to e bɛna kɛ cogo di
a ka gɛlɛn dɛ u ma a kisi ka gɛlɛn dɔɔni limaniya ma fɛnkɛ i ma i bɛ bin fɛnkɛ caman kɔnɔ nin de ye fɛn dɔ de ye a kɛra kɔmi dumuni bɛ cogo min est-ce que i k'a faamu c'est physiologique est-ce que i k'a faamu n'a waati sera tant que n'o ko ma ɲɛnabɔ de fewu amadu nɛtɛ wa i fana bɛ degun de ka malo to so kɔnɔ kɔngɔ b'i faga ala k'an kisi a ma donc o la anw bɛ don bonw de la ka furu dilan an bɛ don bon na de ka cɛ ni muso bɛn an bɛ don bon na de ka muhiba di cɛ n'a muso ma o de ye nin ye muhiba premier i muso k'i kanu kosɛbɛ amadu nɛtɛ baban ka dilan sabati muso ɲɛ kana kun i kɔrɔ muso kana fɔ i ma fewu kelen kelen wa a ko ka kɛ kunfɛ ye a tɛ taa n'o tɛ ni muso k'i ma ko kelen kelen wa a gɛlɛyara dɛ e yɛrɛ sigini i bɛ jɔrɔ e yɛrɛ lani i bɛ degun e yɛrɛ c'est à dire e cɛ tɔ parce que nin kuma in ka jugu cɛw ma a bɛ cɛ tɔɔrɔ nin bɛ dutigi faga joona de finalement wal'a bɛ yɔrɔ bila tout te passe dans la tête
ni ne tora ten est-ce que nin a bɛna kɛ cogo di parce que kuma dɔw bɛ a tɛ tɛmɛ tulo kan dɛ ala k'an kisi a ma donc o la anw bɛna ka na aw ka sigiyɔrɔ de dilan anw bɛna ka na aw ka furu dilan anw bɛna ka na bɛn don aw n'aw cɛw cɛ anw bɛna ka na bɛn don aw n'aw ka musow cɛ mhm. anw bɛna ka na bɛn don i ka sigida la amadu nɛtɛ mm. wa o solution premier dɛ ɛ n balimacɛ mhm. i muso t'i kanu na i muso b'i janfa la i muso bɛ nin na amadu nɛtɛ mm. ɛ muhiba ɲini kun tɛ k'i yɛrɛ sɛ ne de muhiba premier dɛ kɛ kɔnɔ premier dɛ gasi premier yɛrɛ yɛrɛ dɛ o de ye nin ye ten caman bɛ nin problème na olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ fɛn min don muso dɔw bɛ yen u bɛ maloya a tɛ fɛ k'a fɔ cɛ ye nin ko in kama de don est-ce que i k'a faamu i b'a sumannen sɔrɔ waati bɛɛ i b'a sɔrɔ a degunnen bɛ mais a b'a la a bɛ min kɛ Ayiwa tiɲɛ wa nkalon amadu nete o tiɲɛ umar donc o la cɛw aw y'aw yɛrɛ furakɛ aw y'aw yɛrɛ traiter ni panacée d'Afrique ye est-ce que i k'a faamu kosɛbɛ a bɛ degun wuli ka bɔ i kan pewu a bɛ cɛya ko problème ban ka bɔ i kan pewu a bɛ cɛya ko degun wuli ka bɔ i kan pewu a bɛ faiblesse wuli ka bɔ i kan pewu wa a bɛ éjaculation précoce yɛrɛ furakɛ k'a ban ka bɔ i kan pewu panacée d'Afrique wa a bɛ sɔrɔ Abidjan dix communes bɛɛ la minnu tulo bɛ an na nin waati in na a bɛ sɔrɔ quartier bɛɛ an ka dépôt ninnu a bɛ dépôt ninnu bɛɛ kɔnɔ trɛsiriri sɛnɛkɛla misisiriri a jamɛ garanransigi a bɛ bɔ garanransigi bɔgɔ kowɛti wa ale ni den filatɔ msi a jan nefit karifu sefo wa a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ nin bɛɛ la ne yɛrɛ fɛ kuma se ka tɛ defo psi kelen bɛna ta a ju fo si a la dɔ bɛna kɛ bɛnzɛn ye dɔ bɛna kɛ basa n' tulo bɛ anw na hali min bɛ burukina bɛɛ bɛna ka disa hali min bɛ ma la bɛɛ bɛna ta sɔrɔ ala sɔrɔ a ma ne tɛ mɔgɔ mako de bɛ a la sannikɛlaw nana fɛ kunun k'u b'a fɛ ka taa ka taa dépôt kɛ sɛnɛgali a y'a kɛ a y'a bidɔn fitinin kelen ye n ma kuma fila f'i ye dɛ bidɔn fitinin kelen a ko ce qui est intéressant effet secondaire t'a la i n'a fɔ mɔgɔw ka furaw bɛ cogo min ko nka e m'a dɔn k'a fɔ ko ala ka somɔgɔw walima kira yɛrɛ ka somɔgɔw ala ye maa minnu kanu a ka danfɛnw bɛɛ kan ko nin bɔra olu de bolo i b'o dɔn yɛrɛ bonya de b'a kɛ adamaden i bɛ to kɔ o ye tiɲɛ ye amadu nete mm. e ma fɛn ɲɛɲini mɔgɔ fɛ mm-hmm. e ma taa ka taa i yɛrɛ kalifa mɔgɔ la mm-hmm. e ma taa ka taa fɛn dɔ ɲini mɔgɔ si fɛ kabi e bɛ yen e ko e kelen ta o b'i bɔ e bɛ nkalon kan kabako ala bɛ lajarabi dɔ da i kan don dɔ amadu nete wa maa si tɛ se k'i bɔ ni maa wɛrɛ tɛ i yɛrɛ tɛ se ni mɔgɔ tɛ i yɛrɛ tɛ se o don
donc o la an mɔkɛ y'an kalan min na n'i ye dalu dalu kuma mɛn yɔrɔ yɔrɔ taa ka taa a ɲɛ ɲini si possible i k'i seko kɛ i bɛ se k'a baara kɛ cogo min o kama don a ma dalu fisaya mɔgɔ ma wa anw fana ma dalu fisaya mɔgɔ ma wa anw fana b'a dɔn amadu nete an dala dɔnnibagaw dɔnnibaga la an bɛ taa ka taa ko ɲɛɲini u bolo fura kabakow bɛ sɔrɔ ni cogo in de la ni maa y'i kanu ka fɛn d'i ma a bɛ kɛ kabako fɛn ye o ye tiɲɛ panacée amadu nete a bɛ sɔrɔ quartier bɛɛ n'i bɛ yɔrɔ min i bɛ n wele n b'a yɔrɔ numéro d'i ma i bɛ taa ka taa a ta n'i y'a ta i bɛ n wele n b'a utilisation cogo f'i ye a kɛ cogo ka nɔgɔ amadu nete verre fitinin ɲɛ kelen sɔgɔma ɲɛ kelen su fɛ i y'a faamu wa n'an bɔra yen o ye cɛya ta côté ye dɛ amadu nete mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko kɔnɔnajoli banbali bɛ e la i bɛ tubabu furaw kɛ a tɛ yɛlɛ ka ban don o don e de bɛ faramasi na a tɛ yɛlɛ ka ban fo e yɛrɛ ni faramasi mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ teriw ye sisan Amadu Naïté panacée ta i b'a bidɔn fila traité ne de b'a fɔ i ye Amadu Naïté o kɔnɔnajoli banni de bɛ o ye ulcère jugu bɛ mɔgɔ min na ulcère gastrique Amadu Naïté wa a juguyala cogo o cogo i y'a faamu hali k'a sɔrɔ n'a bɔla i da la le panacée b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la pewu i b'i yɛrɛ sɔrɔ i bɛ lafiya i bɛ dumuni kɛ dumuni min k'i diya wa pan se de b'o furakɛ wa o yɛrɛ kɔfɛ mɔgɔ min bɛ amadute ko banbali bɛ e la e di amadute hali k'a sɔrɔ n'a falenle na e tɛ ni e kisɛsɛri pan se dafiri a b'a tɛ k'a ban pewu ɛ ka hali ko ko falenla ani mɔgɔ min bɛ taa kabini na o kɔ bɛ bɔ amadutɛ yen sani i bɛ tilabi dɔn kelen na e bɛ o tema caman ye o temasi ka ɲɛ ka ban Est-ce que i k'a faamu kosɛbɛ e bɛ taa ɲɛgɛn na tuma o tuma e kɔ bɛ bɔ e bɛ taa ɲɛ kabini na tuma o tuma kɔ bɛ bɔ panacée ta i b'a bidɔn kelen traité sani i bɛ tila k'i bɛ filanan daminɛ min bɛ bɔ o la i b'o ɲɛfɔ n ye est-ce que i k'a faamu kosɛbɛ ale ni ɲɛgɛnɛ ko problème bɛ min mɔgɔ min na infection urinaire dɔw bɛ n'a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ a bɛ dimi kɛra comme ɲɛgɛnɛ kɛ dɔrɔn tɛ e est-ce que i k'a faamu panacée b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la dɔw yɛrɛ bɛ Amadu Naïté olu n'o taala ɲɛgɛn ɲɛgɛnɛ laban a bɛ bɔ joli ye wa panacée b'a traité k'a ban ka bɔ i la pewu est-ce que i k'a faamu wa o yɛrɛ kɔfɛ Amadu Naïté dɔw bɛ cɛya kɔnɔ a kɛra comme fɛn dɔ de b'a cincin est-ce que i k'a faamu tuma o tuma o bɛ k'ale la ten voilà ninnu ye infection de ye wa panacée b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la pewu est-ce que i k'a faamu dɔw yɛrɛ tɛ se ka dumuni kɛ kɔnɔ sirilen don kɔnɔ bɛ ja tuma o tuma i y'a faamu Amadu Naïté panacée d'Afrique bɛ kɔnɔja furakɛ k'a ban ka bɔ i la ale AVC bɛ mɔgɔ minnu na Amadu Naïté tension a b'a équilibré k'a dilan k'a d'i ma pewu i bɛ lafiya ale ni fɛn hépatite bɛ mɔgɔ minnu na panacée b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la infection pulmonaire bɛ mɔgɔ minnu na panacée b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la pewu Amadu Naïté i y'a faamu a bɛ joli ko a bɛ joli saniya wa panacée Amadu Naïté a bɛ musow furakɛ sira wɛrɛ kan a bɛ fɔ min ma ko infection vaginale a b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la a bɛ fɔ min ma ko perte blanche a b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la a b'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko démangeaison vaginale a b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la pewu Amadu Naïté panacée ka lakale a tɛ fɔ k'a ban an bɛ dɔ de fɔ ka dɔ to yen mara gɛlɛnw bɛ mɔgɔ minnu na dafinw ko banaba nin bɛɛ lajɛlen Amadu Naïté a b'a bɛɛ lajɛlen furakɛ fatigue générale e bɛ la sufɛ sɔgɔma i bɛ kunun i fari bɛɛ bɛ dimi dimi na Amadu Naïté panacée bidɔn kelen tɛ yen i b'o traiter kɛ Ni min bɛ bɔ o la sɔgɔma e yɛrɛ bɛ wuli i n'a fɔ kunun i ma baara kɛ i bɛ wuli kunun i n'a fɔ i fari tun kumukumuni tɛ i bɛ wuli i n'a fɔ kunun amadu nete degun dɔɔni tun t'i kan sani i ka da panacée de b'a furakɛ k'a ban ka bɔ i la un petit verre matin un petit verre le soir a traité cogo bɛɛ de nin ye mais kabako de don amadu nete panacée bɛ bana caman furakɛ an tɛ se ka min lakale ka ban an bɛna panacée mankutu to ten an bɛ don cɛw ka fura wɛrɛ kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko cɛya fura cɛya fura nacogo damadama de b'a la wa cɛya min fanga ka dɔgɔ o ye cɛyabana dɔ ye wa éjaculation précoce bɛ min na o ye cɛyabana dɔ ye wa dɔ wɛrɛ bɛ yen cɛya fagalen don pewu antenne yɛrɛ tɛ yen tuguni ni fil tɛ foyi tɛ yen tout tout est coupé la don ala amadu nete bana man ɲi dɛ bana man ɲi o cɛ mɔgɔw bɛ degun kɔnɔ a tɛ se ka lakale o cɛ nete
panacée tɛ o ye ne yɛrɛ de y'o tɔgɔ la ko puissance panacée o fana ka fari tuguni essaye ka faamu kosɛbɛ cɛya fagala pewu n ka karamɔgɔcɛ ko n k'a fɔ n'a ma tɛmɛ san kɔnɔntɔn kan à partir de neuf ans solution bɛ t'a la an b'a furakɛ tile naani ni cɛya fagala pewu a ma tɛmɛ san kɔnɔntɔn kan tile naani essaye ka faamu amadu nete puissance panacée de b'o kɛ n y'a di n sinankun dɔ ma senufɔ kɔni i b'a lɔn olu ka musoko a ko dafin cɛ kungo di n ko dafin tɛ nkalon tigɛ dɛ ni dafin ye nkalonba tigɛ la ayi ɲininkali kɛ i bɛ taa
mɔgɔ si sen ɲagamini b'a la ou bien miyanka dɔ sen b'a la amadu nete a taara ka taa traitement daminɛ tile fɔlɔ